Ndị be anyị ekene m ụnụ. Onye unu na-anụ onu ya bụ Ọnụkwube. Ebe anyị nọ ugbu a nụnwa wụ na Ekwulọbịa roundabout ebe steeti gọọmenti na aka na-achị steeti nwa prọfesọ Chukwuma Charles Soludo flagi off maka ịrụ flyover. ya ka ji wee sị ka anyị bịa gwa ụnụ ka ka ọnọdụ si wee kwụrụ na Ekwulọbịa roundabout ị nee anya na aka ebe ị ga-afụ ụnọ arụsị dị ebe nụnwa ụnọ arụsị nụnwa e gere ya ọmụ ihe ọmụ na-egosi na ala igbo wụ onye emetụkwana ihe nụnwa aka maọbụ onye abịakwana ebe a oge gara aga e nwere lot of controversies mgbe a flagisha off iro nụnwa ndị otu anyị na-eme ihe ejije were jee ka a gaa jụọ eze mmụọ n'afa maka arụsị nụnwa kedu ihe o nwere ikwu maka ọtụtụ ndị ekwu na-asị na ọ bụrụ na a kụrie arụsị nụnwa na ọ ga-emebi ihe na Ekwulọbịa ụfọdụ sị na ọ bụrụ na ndị ọcha na-arụ iro nụnwa bịa kụrie arụsị nụnwa na ihe a ga-arụ ọrụ ga-emebi ụfọdụ sị na steeti gọọmenti ga-enwe nsogbu ụfọdụ sị na Ekwulọbịa ga-agwụ nwekwazị ndị kwu sị na ọ wụ na a rụọ iro nụnwa eh, na ọ wụ na a yọtaghị ndị na-enye arụsị nụnwa nri na mmadụ ga na-anwụ n'iro nụnwa ya mere anyị ji wee jee ndị otu anyị na-eme ejije wee jee jụọ eze mmụọ kedu ihe nke nke bụ eziokwu mgbe eze mmụọ wachara ọjị ọjị gbara abụọ nke na-egosi na ọjị a wụ ọjị ogbi n'ala Igbo eze mmụọ wee kwu sị na onwerọ ihe anyị nwere ike ikwu n'ihi na onweghị ihe mmụọ kwuru onwebeghị ihe mmụọ kwuru so na e bidogo ịrụ iro ndị na-enye arụsị nụnwa nri wee jee wee gee ọmụ gosi na a chọghị mmadụ imetụ ebe ahụ aka biko achọrọ ka ị bịa na comment section ka ị gwa ihe i chere maka nke nwa o nwere ihe ga-eme na ọ na steeti gọọmenti kụrie arụsị nwa o nwere ihe ga-emenụ ị mara ihe i bu n'uche maka ya ị ma the implication ikwue echetakwa m na ụfọdụ ndị kwuru sị na ị gaa na Isuọfịa na o nwere ebe a rụrụ iro nwa o nwere nwa obere arụsị i si na Isuọfịa civic center gawa Ikenga a gbachatụrụ arụsị ahụ ụfọdụ sị na e kwesịrị ịgbachakwa arụsị nke a mana ha amaghị na ebe a nụnwa wụ four lanes ka ebe a nwere ike ịbụ because of flyover mana nke Isuọfịa wụ just a kind of small road bara n'ime obodo onye nụnwa anyị na-afụ ebe nụnwa wụ onye n'ime ndị na-ekpere the arụsị o nwere efi e butere ebe a tata ọ ya wụ efi nwoke a ji n'aka ha egbu ha egbugo the anụ kechaa ya anyị wee na-ajụ ajụ na-asị ya kedu ihe efi ahụ na-egosi maka o nwe ndị kwu sị na efi a wụ efi ndị ọcha wetara iji wee yọọ arụsị ahụ ka o were nwayọọ ka a hapụ ha ka ha wee nwee ike ịrụ ọrụ mana i gee ntị ị ga-afụ ihe nwoke a kwuru maka efi nụnwa

okwu a anyị ji n'aka mana tupu m bido m ga-ebu ụzọ kpọkuo ọra mmụọ m na-eyi wee bịa ụwa sị ha na ahama etinyekwelu okwu- ọnụ n'okwu mmụọ ahama asalụ mmụọ okwu ya M na- m na-etinye okwu nke m ihe m lụrụ na asị na uche bụ akpa ihe anụnwa a na-ekwu ihe a kịta anụnwa Aga m na comment section. Ndị be anyị nwe ka anyị si akpa agwa. Ọ bụrụ ife dị ka na ụka, amalụ ka ha ga-esi wee dosa ọnụ wee nri. Mana ọ bụrụgo na ife dị n'ala, ife nna nna anyị ha dosere ji wee bụrụ mmadụ. A na-akọgheri, na-akọgheri. Nke bụ eziokwu bụ na nke a abụlọ nke izizi a bịara ịlụ ife n'ana Igbo. ọ bụrụ na ife alụsị ji n'aka nkwọ nnewi bụ alụsị a na-akpọ edo nọ ebe ahụ ma kịta mụ na-ekwu ihe a edo nnewi ka nwere ana ahụ ya na mmadụ ada azọ ya azọ mgbe nnewi chọrọ ịlụ nkwọ abịa abịa gwa nne Nne asị ha, ee, maka o nwelọ alụsị Igbo nọnụ na-ama nchọ ka ife ọma bata be ya. Ọ sị ha nsogbu adịrọ. Ha kpalụ. Maka nyanwa bụ alụsị bụ ka obodo nwee. Agwa ya. Mgbe a na-alụ o nwe bridge a na-alụ na nkọ Njaba, you can watch the documentary online. Asị na ndị oyibo Berger bịara ịbịa lụọ ebe ahụ eke eke Njaba enyewe nsogbu ha dọnye ife, eke abịa chụọ ha ọsọ emeketa ife a gwa ha nekwe ife na-enye nsogbu ndị ọcha eje mitie ndị na ndị na-agọ mmụọ ahụ gwa ya Njaba sị ha na ihe egbe ihe bụ iwe na ha bịa bee na ha abịarọ bịa gwa ya kịta ha gwara ya ọ sị ha nsogbu adịrọ fa lụgbo ihe a na-achọ ịlụ n'okwu anụnwa eji n'aka otu ndị be anyị si eme ife ọ na e jego je jụọ mmụọ mmụọ atụpụrụ ha ọnụ ee ọjị ogbi ọjị ọjị ogbi which ihe ọ na-agwa ha bụ na mmụọ ekwurọ okwu mana emesịa ndị okenye ejiri nwayọ gwa mmụọ okwu were ife ihe ọ na-eri nye ya yọtuo ya anị na ọ bụrụ na a ga-adọlụ ya bụ mmụọ a dọje ya ebe ọzọ a lụọlụ ya obi ya ebe ahụ mana malụkwa amalụ na okwu mmụọ niile nọ n'ala Igbo nwere reason eji wee dọọ ha dowe fa ma the location ebe ya bụ mmụọ dị e nwere ihe kpatara eji wee tinye ya ebe ahụ ihe ana ncha bụ iji anị otu ndị gboo si ejide and ha bụkwa ife ndị ọcha na-eme maka anyị nwere ike na-akọgheri anyị ama mmakwa na ndị ọcha na-emekwa ife anụnwa anyị na-eme o nwere ụfọdụ ife ndị ọcha ga-achọ ịlụ ha markịa landline the land energy n'ebe ahụ e tracie ya mara ka ha ga-esi wee lụọ ife ha na-alụ ka fa ghara ịdisrupt energy nọ n'ala ebe ahụ maka ndị na-akọgheli na-etinye ọnụ n'okwu alụsị nwere ife m fụ sị ofeke wepụ ọnụ n'okwu alụsị ọ naghị mmadụ na mmụọ ihe ị na-amalọ etinyena ọnụ na ya nya m ji eburu ụzọ kpọkuo ọra mmụọ agwa na mmadụ ekwulu alụsị ọnụ ya n'ọkwado uche m ka m na-ekwu ofeke wepụ ọnụ n'okwu alụsị ọ gbasaghalụ gị ya mere kịta anụnwa anaghị eme ihe anụnwa a na-eme ndị Ekwulọbịa ga-etikọ aka jikọọ arụ ọnụ kpọkuo mmụọ gwa mmụọ gwa ha okwu gwa ya nwa okwu ka nwa si agwa nne maọbụ nna okwu mmụọ ahụ ya ege ntị mana ha sizikwe na ha ga-etikpo ya bụ ife ọnwụdozikwa ebe ahụ ihe ha nyefụrụ ya were anyị bụ ụmụ igbo anyị ama nnọrọ sị na ụdịka ife anụnwa adịlọ mana anyị ma na ụdịka ife a dị anyị sizikwe na anyị chọrọ itikpo mmụọ maka ndị nke etikporo etikpo a na-emezi emezi ụfọdụ ndị a na-eme ya ma ndị na-asị na alụsị ji ekwu ọnụ ya mmadụ anyị nwa bụ mmadụ ga-azọchitelu mmụọ ife mmụọ azọchitela anyị ife n'ana mmụọ one a ka igbo si eme ife mana ị sịzie na ị ga-agba nkịtị na mmụọ ji ịnụwazie ọgụ ya mmụọ ama nnụ ya bụ ọgụ mana mmụọ ga na-ewelụzi mmadụ ewelụ ọ na-egbuzi mmadụ na-akpa alụ na-eme ife na anyị ajụwazi ese na-asịzi ka ife na-eme ife a sị na ọkwa mmụọ anụnwa e tikporo ugbu ya ejizi egbe ka ya ha na-alụzi mana kịta anụnwa ọ dịwalụ bụ ka anyị mee ife n'usoro ka anyị mee ife n'usoro e si eme ife maka anyị mee ife n'usoro e ji eme ife mụ na gị adị ọkwọ m ndụ ka a na-ekwu okwu ya o nwelọkwa onye o nwere onye nwụrụnụ bịa na-akọrọ anyị ife ọ fụrụ n'ana mmụọ so anyị anyị na-eme ife ka uche anyị dị ya ya gazie